ndị be anyị na-eme aga unu dịcha ọyị eji m n'aka na mbụ onye anọle n'ihe ọ na-eme na-aga n'iru deejeni ma jeni eha m bụ chikodili ma ama abụ m nwanne nchi unu mgbe m na-ewoteni unu ihe mmemme anyị na-eme n'ime nsụka gist tv n'ime ya bụ ihe mmemme anyị na-eme na Nsụka Gist TV na mbọsị nta na o nwere m chọrọ ma anyị chịa ime ọnụ na ya ma ya bụ ihe abụghị ihe ọzọ na ọ bụ about just concluded election emere na Enugu steeti n'oge ga-adịghị anya anyị kelere Chukwu ka ya bụ election si ya gaa gachara n'udo na-enweghị nsogbu dịka ndị news si ede na-asị na about mmadụ ise nwụrụ na during the election ma ihe anyị na-ekwu bụ ekpere anyị na-ekpe na ndị nwụrụ anwụ bụ ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa amen a bịa na ya bụ election e mere n'Enugu steeti na a bịa na Igbo Nsụka na anyị nwere lokal gọọmenti esaa n'ime ala Nsụka ma a bịa na ya bụ 7 local gọọmenti na Nsụka local gọọmenti na after the election na onye meriri bụ nwanne anyị nwoke a na-eke Honorable Walter Ozioko a bịa na Igbo etiti local gọọmenti na onye meriri na Igbo etiti local gọọmenti bụ ọkpara anyị ọzọkwama a na-eku Honorable Anthony Ikenna Nwodo e jere na Igbo Eze North Local Government na onye meriri na Igbo Eze North Local Government bụ nwanne anyị nwoke ọzọkwama a na-eku Honorable Williams Ejike Itodo a bịa na Igbo Eze South Local Government na onye meriri mgbe ọnwụ bụkwama ọkpara anyị ọzọ a na-eke honorable vitus okechi e jere n'isi ụzọ lokal gọọmenti na onye meriri n'isi ụzọ lokal gọọmenti bụkwama nwa ehọ isi ụzọ ọzọkwama a na-eke honorable obiora c obeagụ e jee n'ụzọ ụwanị lokal gọọmenti na onye meriri n'ụzọ ụwanị lokal gọọmenti bụ nke a na-eke honorable celestine Chukwudi Nnadozie a latara n'Udenu Local Gọọmenti bụ be anyị na onye meriri n'Udenu Local Gọọmenti bụ nwanne anyị nwoke a mara ama a na-eke Honorable Solomon Izuchukwu Onah nke e ji Jack Solo ji ama ya bụ na ihe m na-asị unu niile bụ congratulations unu niile from Nsukka down to Udenu ka m si jee list ye na m asị unu a very big congratulations na ọ dịghị easy ọ dịghị easy chara chara ma okwu m nwere ịgwa unu niile bụ ndị meriri na ya bụ election bụ mbọsị a tụrụ election n'unu fụrụ na people fụtara in mass people fụtara n'anwụ n'agbanyeghị na anwụ na-acha mgbe iguguru na avọ aṅụ dust agba mgbafuru dị n'elu ye just to make the right choice ma as it stand now na unu bụ ndị na e mere elect nwọshịa bụ the right choice ha chuzuru kpatara unu ji jee win nụ. people gajiri afụtagị atụ vote there will be no winner you understand so now n'ọrụ dị n'unu nwọshịa bụ people has entrusted their mandate upon your hands do not misuse it ihe people nyere unu nwọshịa bụ jeerenụ ja anọchite nye anyị bịarenụ na ọ bụ unu bụ ndị anyị fụrụ na unu ji arụkpọta na anyị ọrụ our various communities need ya bụ ihe gwara unu nwacha site na councillor ji erute na chairman so n'ọrụ chen unu nwacha bụ to make sure na unu adisappoint gị ndị tụrụ unu vote ma ọrụ unu nwere nwacha bụ to develop Nsukka land develop Nsukka land develop Nsukka land every local government chairman bikonu obodo n'ifu obodo na ndala bikonu isi unu dobe make sure na your environment is well developed make sure na unu rụrụ ihe people mere expect from you which is nothing but development ndị a fụtara bịa atụ vootu chọrọ munyi ọṅụṅụ ha chọrọ ọkụ eletrik ha chọrọ ezigbo okporo ụzọ ha chọrọ enabling environment for their business ha chọrọ agamniru onwe ha na agamniru ọha obodo ya bụ biko nụ, eji m n'aka n'unu onye nwere unu nwere ihe eji m n'aka ne from now to next two years

mana by the time i woru the opportunity e nyere gị to showcase what you can do i woru ye mere your personal wee serve your personal interest ọkwa ị fụta bọsị ọzọ ọ dụnụ gị hard inweta vote ma n'i medome ọyị inwe ọcha a sị na onye mee mma a sị ya mere gaba ya bụ n'i medome ọyị n'i ji abụ gọvanọ i ji abụ president i ji eje for house of rep i ji eje for senate ihe a bụ a very good starting point after all n'ihe a na-asị gị gwa oroma ya na nara bụkwa ego gọọmenti na ọ bụghị ego aka gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'iru na ị chọrọ ma aha gị baa na book of record for good rụmana anyị ọrụ ka ụka nsụka land na-edere ndị dịka unu ya bụ iji ahụta n'unu biko mee unu no fall our hand eji m n'aka unu na disappoint ko ee eh? unu lile te nsụka local gọọmenti chairman o igbo etiti local gọọmenti chairman o igbo eze north o igbo eze south o ụzọ ụwanị udenu isi ụzọ eji m n'aka ne from now to next two years na ọ bụ e rute ọgarịka obodo oyibo ma anyị memeleke be anyị ma ọ dịrị ka dubai ma ndị ọcha na onwe ha bịagide kwalitegidenu ndị be anyị create job opportunities mee ndị a bịa bịa tụnụ unu vootu nwee ihe na-eme ha ji enyere ndụ aka Hmm? Mee crime reduce eh, in our various communities. Ma our land dịrị peaceful as it used to be. Ekele m unu once again ana m asị unu lile congratulations n'ụzọ pụrụ iche. Dejen